Tá Scoil Spreagtha ina scéim chreidiúnaithe agus cheiliúrtha a spreagann na hiarrachtaí sin i scoileanna lán-Bhéarla úsáid na Gaeilge a chothú agus a mhéadú i dtimpeallacht na scoile. Forbraíodh an scéim ar an chuspóir go mbeadh sé ina inspioráid i scoileanna úsáid na Gaeilge a mhéadú agus na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag na scoileanna a léiriú agus stádas a bhaint amach mar gheall ar na hiarrachtaí sin. Le breis agus 82 scoil ag glacadh páirte inti i mbliana agus an scéim anois sa dara bhliain s'aici. Tá an scéim ar an scéim is mó ó thaobh foghlaim na dteangacha de ag leibhéal na bunscolaíochta anseo ó thuaidh ó cuireadh stop le Primary Modern Languages Programme thiar in 2015. Tagann an scéim seo chun buaice ag deireadh na scoilbhliana le hócáidí ceiliúrtha agus ag a mbronnfar stádas mar Scoil Spreagtha ar na scoileanna rathúla don scoilbhliain seo. Ar an drochuair, tá tréimhse de na tréimhsí is giorra againn san Eoraip maidir le foghlaim na dteangacha de. nach bhfuil againne ach tréimhse riachtanach idir bliain a hocht agus bliain a deich ar an drochuair. Mar sin de, agus ar an ábhar gur mionteanga í an Ghaeilge, tá mionlú á dhéanamh ar an Ghaeilge arís agus arís eile agus tá sin feicthe againne leis an líon dalta a thit ó 49% ó 2007 go dtí 2023 agus leis seo b'áil linn sin a chur ar mhalairt slí. Tá Gael Linn thar a bheith sásta go raibh muid ag obair le próifíl níos airde a thabhairt don Ghaeilge ag achan leibhéal scolaíochta le fada an lá ach creidimid go smior go dtiocfadh le seo ardú próifíle a thabhairt don Ghaeilge ag achan leibhéal bunscolaíochta agus gur féidir linn luach na hoibre seo a fheiceáil i gceann cúig bliana, seacht mbliana agus deich mbliana agus ardú ar líon na ndaltaí a roghnaíonn GCSE Irish. Leis sin, tá a fhios againn mar gheall go bhfuil. ráta aistrithe níos airde ag an Ghaeilge ó GCSE go hArdleibhéal, gur chóir go bhfuil ardú ann maidir le líon na ndaltaí a roghnaíonn Ardleibhéal Gaeilge chomh maith. Tá muid cinnte go mbeidh toradh ar an obair seo agus tá muid ag dúil go mór le toradh na hoibre seo a fheiceáil sna blianta amach romhainn. Bhuel, ní féidir liomsa aon rud a rá maidir le cé acu comhairle is fearr agus cé acu ceantar is fearr ach an rud a déarfaidh mé mar dhuine a d'fhás aníos sa cheantar seo agus sa chomhairle seo, Cuireann sé ola ar mo chroí na hiarrachtaí seo a fheiceáil sna scoileanna ar fud fad an Chomhairle. Tá breis agus fiche scoil againne sa Chomhairle seo le breis agus 15 scoil anois ar an liosta feithimh le páirt a ghlacadh ann agus is dócha go léirionn sé sin cé chomh cineál díograiseach agus atá achan duine san earnáil seo ins an Chomhairle seo. I láthair na huaire agus a bhí le fada an lá, sílim gur léiriú é ar an dea-obair atá ag titim amach ar fud fad an phobail agus tá muid thar a bheith sásta go bhfuil an méid oibre seo ag dul ar aghaidh sna scoileanna. Agus an rud a déarfainn fá sin ná muna bhfuil an Ghaeilge tábhachtach go leor don scoil áitiúil, ní bheidh sí tábhachtach go leor don phobal choíche. Leis an scoil seo, tá sé feicthe againn go bhfuil siad ag úsáid na Gaeilge in oifig an phoist áitiúil go bhfuil an Ghaeilge sin le cloisteáil agus in úsáid ar fud an phobail agus cuireann sé ola ar mo chroí sin a fheiceáil céim ar aghaidh. So gabhaimid buíochas le Foras na Gaeilge as maoiniú a chur ar fáil don scéim seo ach chomh maith leis sin gabhaimid ár mbuíochas le hAonad na Gaeilge i gComhairle an Iúir, an Mhúrn agus an Dúin as an togra seo a dhéanamh. Cuireann sé, tugann sé solas don dea-obair ar fad atá ag titim amach sna scoileanna seo agus tugann sé ardán do na hiarrachtaí sin atá déanta ins na scoileanna so táimid fíor bhuíoch.